ekenesia m unu na-asị unu nke onye chiri nya zere aka m bụkwa aka nwa okwu okwu ọzọ bụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne mmadụ anyị fụrụ otu esi wee gbuo onye isi egbe nyaahụ fụkwa na otu o si wee ze nya bụ mgbọ anyị kenere chukwu na o nwerọ onye agbagburu nyaahụ na o nwerọ onye tụfuru ndụ ya maka protest nke emere nyaahụ ma na-ekenekwa nya bụ Sowore onye mezuru nkwa o kwere anyị kenekwara chukwu na Sowore abụrọ ndị na-ekwu okwu iri eme otu n'eziokwu eziokwu Sowore egosigo nke o ji wee bụrụ nwoke ọ na-eme nwoke tie akị afọ ịchara gị nwa bụ nwa afọ Igbo kedu ihe ị ka na-eme orugbo mgbe gị nwa na onwe gị ga-ekwu okwu nwanne gị orugbo mgbe gị nwa afọ Igbo na-anụ onu m gị nwa afọ Igbo ọnụ na-elu n'okwu gị nwa afọ Igbo eji okwu ya eme ife gị nwa afọ Igbo eji okwu ya agba izu orugbo mgbe ị ga-eteta n'ụla ọ na o dobeghị anya na ihe a wụ opportunity ị ga-eji wee zọọ onye ahụ nwanne gị ahụ ndụ ị ka na-eche mgbe o siri na 50-50 ọ nọ wee banyezie to 70-30 nwanne mgbe a ga na-eti mkpu ka a mara na a ga-azọtagodu ndụ nwanne m ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ị nee anya n'ife na-akụ n'elekere gị ugbu a ị ga-afụ na nya bụ ugo ebelugo na mgbagbu gị nwa bụ onye ọnụ na-elu n'okwu na nke ikpeazụ a ndị celebrities niile anyị nwere ajụjụ anyị na-ajụ na nke ikpeazụ a wee bụrụ kedu ihe unu ka na-eche na atụrụ sịkwa na ọ bụrụ na eburu nya wụ egwu rute n'ama nna ya ọ bụrụ na nya amaghị agba agba nya wụba awụba okwu anyị na-ekwu na nke ikpeazụ a bụ okwu mmadụ na ihe anyị na-ekwu bụ lapụ nwanne anyị ka ọ naa na o nwerọ ife o mere ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na nya bụ ọkụkọ lapụrụ mma gburu ya jee tụgọbara ite onu ọ jọgburu onwe ya nwanne ị nee anya na otu esi mee protest nyaahụ ị fụ na alapụziri nya bụ onye chịkọba nya wụ protest nya bụ onye karụ nya wụ protest nwanne alapụrụ ya ma jee jidezie onye ọkaikpe wụ aloy ejimakor nke bụ lawyer ọhamadike ndị igbo nwanne ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọ bụrọkwa sọsọ aloy ejimakor ka eji ọ bụrụ ihe jọgburu onwe nya bụ protest ahụ a na-ekwu okwu ya ọhanaeze ndị igbo etinyego date ha ga-eji mee nke ha sị na on 25 ka ọ ga-adị wee mee kedu ihe ị ka na-eche ị ka na-eche mgbe atụrụ walụ mpi nwanne m ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na anyị nwa bụ ndị igbo ada agba ọsọ mgbe mmiri na-elu nọọ mgbe mmiri gbakara anyị arụ mgbe mmiri mebiere ọtụtụ ngwa afịa mgbe ahụ ka anyị nwa bụ igbo ji agba ọsọ nwanne ọ jọgbukwara onwe ọ sọ gị ị nọrọ ebe ị nọ na-emesa emesa a na-ekwu okwu etu a ga-esi release nwanne gị ị na-eme protest sị hapụ ị release ya bụ nwanne gị ọkwa na anyị nwa bụ igbo na-eme onwe anyị nwanne o dogo gị anya na nsogbu onye igbo nwere wụkwa onye igbo ibie ka anyị nọrọnụ na-akọ akụkọ na-akọfusi akụkọ ka ihe na-emebi gụwa debere ahụ na ọ gbasarọ gị nke a ji mee nke a with ego gị niile ahụ i ji with authority niile ahụ ị nwere with ọnụ ahụ na-elu gị n'okwu with sir ahụ niile ndị mmadụ na-aza gị ị nọdụ ya na na nke ikpeazụ a debe ahụ na ọ gbasarọ gị nwanne mmiri ya achọjọ onye jọrọ ọrụ emesịa ị ga-afụ ife i mere onwe gị a sịkwana na m si tupu i buru chụba nwoke mmadụ nwanne ekwukwarọ m influence of alcohol kama na ọma akwa awụ alụ na nke ikpeazụ a mara onwe ya ọma asụ sụọ n'ikwe ma ị maghị asụ sụọ n'ala edebekwana ahụ na ọ gbasarọ gị ị rapụ ya na mmiri ya achọnye onye jọrọ ọnụ ma emesịa ọ gwụgo ka ọ ra m n'ọnụ o were okwu nwa nke mmadụ wee mere ife tụsaara m ozi a ma sonye n'ife anyị na-eme ya gazienụ nwanne m